Wawa a Fumu, Wawa a Fumu, lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene wathamangisidwa mnyumba, othamangisayo kukhala mkazi wake. Mnyamata ameneyu zina lake ndi Evansi. Evansi anali ndi mkazi, mkaziyo zina lake ndi Temwa. Anthuwa linali banja labwino ndipo china chilichonse chinali bwino. Amakhala limodzi mwa mtenderee mpakana anabereka ana awiri ali limodzi. Kabanja kawo kadali kokoma kwambiri. Koma tsiku lina zinthu zinasintha pamene mnzake wa Evans, Tobias, adamuimbira foni Evans. M'bale, ndasowa malo okhala, chonde ndithandize. Evans adathamanga kukauza mkazi wake. Tobias akuti wasowa malo okhala, akusaka malo okhala. Tingamuthandize? Temwa ananena kuti iweyo ndi kholo la m'nyumba muno. Nde ngati wapanga chiganizo, Ine sindinganene kuti ayi. Evans adapita kwa Temwa mu nthawi imeneyi chifukwa chakuti Evansiyo samagwira ntchito, amagwira ntchito ndi Temwa, iyeyo ankangokhala. Nde Temwa atavomera kuti iyeyo palibe vuto, zosatira zake Evans adapita kwa Tobias. Anamuuza kuti m'bale mkazi wanga wavomera, ungathe kubwera. Tobias adapita kunyumba kwa Evans. anthuwa adayamba kukhala limodzi china chilichonse chinali bwino koma monga mukudziwa life ya mu banja muli mavuto osiyanasiyana amene anthu awiri amakumana nawo nthawi zina zake akayambana Evansi ndi mkazi wake Temwa Tobiasi ankamubakira Temwa ah Evansi walakwisa Evansi walakwisa ngakhale zinthuzo adalakwisa ndi Temwa Tobias ankamubakira Temwa. Nde Evans wakhala akudabwa, ah chochitika ndi chani? Mnzangayu sakusata chilungamo. Pena ndikakhala zoti olakwisa ndine, amamubakira Temwa. Penaso akakhala olakwisa ndi Temwa, amamubakira Temwa. Chochitika ndi chani? Kenako anamufikira Tobias. Kodi m'bale, chochitika ndi chani? Nthawi zonse Temwa ngati walakwitsa umam'bakira zikukhala bwanji? Tobiyasi ananena kuti, Chonde m'bale, ndikhululukire. Ndimapanga zimenezi ndi cholinga chakuti mkazi wakoyu asandide. Chifukwa ndikakubakira, ngakhale iyeyu ali wolakwitsa, angathe kukhala ndi mkwiyo pa ine. Angathe kuyamba kundida. Zotsatira zake azakuuza iweyo undithamangitse m'nyumba muno. Evansi adavetsetsa, Mnzangayu zimene akambazi nzoonadi. Amapitirizabe kukhala limodzi ndi Tobiyasi pamodzi ndi Temwa. Tsiku linanso adayambana, wiki yatha imeneyo. Atayambana chonchija adayamba kukangana Evansi ndi Temwa mpakana anafika posinthanisana zibonyongo. Zotsatira zake Tobiyasi anathamanga kukaleretsa ndewu. Ataleretsa ndewu ija amamubakirabe Temwa komanso munthawi imeneyi adalakwisa ndi Temwa. Zotsatira zake Temwa chifukwa chakuti iyeyo ndi amene akugwira ntchito Ray ndi ndi kupeza ndi iyeyo anamuthamangitsa Evas. Panopa Evas ali kunja kunyumbako wachokapo zinthu zake amponyera panja. Mkazi wakeyo akukhala ndi Tobias nyumbamo. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengerepo phunziro. Akuluakulu, si bwino kumatenga azinzanu kumawapititsa kunyumba kwanu. Ngati mnzanu wavutika, mthandizireni kutali ndi makamba nthawi zonse. Chifukwa chakuti ukam'bweretsa m'nyumba mwako ngati iweyo uli ndi zofooka, mkazi wako uja amangopanga chitsanzo kwa mnzako amene uli naye uja. Ndiye mnzako uja ngatinso ali okomedwa, zotsatira zake amagonana ndi mkazi wako. Ndipo zikuchitika zimenezi. Akuluakulu, ngati mufuna kuthandiza friend, mthandizireni kutali. Ma friend asamapite kunyumba kwanu. Kunyumba kwanu nkwa iweyo, mkazi wako ndi mwana wako, ndi azibere ako. Komanso kumaona azibere ako ake owabweretsa kunyumbako. Osamangobweretsa wina aliyense. Munthu amene umamthandiza ndi amenenso amakupanga chipongwe.